ọha na eze ndị igbo mma mma nụ ọ hsm aka ji ọfọ ọba agụiyi na ụmụahịa ee ihe nji bịakwara unu taa bụ onye jụrụ ajụjụ na whatsapp nọmba m O nwe onye chatịrị m jụọ m na biko ọ bụrụ na mmadụ chọpụta na ọ aka ji ọfọ ka ọ bụ ọ mara na ọ dibịa ọrụ dibịa ka o kwesịrị ịna-arụ n'obodo ya mana ọ ma na o nwe spiritual calling na kedu otu ọ ga-esi bido kedu ihe bụ the first steps ọ ga-ebido or ọ bụrụ na mmadụ bụrụ aka ji ọfọ ọ laa ala igbo jee fụ na ebe ha ehe nwere aka ji ọfọ na ehe nwere dibịa ndị na-agba afa na kedu ife ọ ga-eme ihe a ka m bịara ka m kọwara unu ị nọrụ na amerịka nọ na ọtụtụ countries ndị n'iche n'iche ị nọ na Naịjirịa bụrụ aka ji ọfọ na ị chọpụtago onwe gị na ị matago na ị bụ aka ji ọfọ mana ị mara otu ị ga-eji bido achọrọ m ka ị ghọta na aka ji ọfọ bụ onye na-akpọlite mmụọ obodo aka ji ọfọ bụ ndị na-akpọ ọfọ ma ọfọ ndị dibịa ji na-arụ ọrụ ma ọfọ ụfọdụ ndị eze nwanyị ji na-aga na mmiri ọ aka ji ọfọ na-akpụrụ ha ọfọ kpọkuo mmụọ mmụọ abazie ọfọ e were ọfọ nye ha sị ọfọ nụ ga na-adị ile dibịa ewere ọfọ laa jee rụwa ọrụ maka na obodo nwe mmụọ a na-agọdo ị bụrụ dibịa bụrụ aka ji ọfọ na i ji ọfọ mana ị mara otu ị ga-eji bido ị ga-ala ebe unu jee chọọ aka ji ọfọ nọ n'obodo unu ọ bụrụ na obodo unu enweghị aka ji ọfọ ị ga-eje obodo ọzọ ya mere ndị igbo nji bụrụ ofu igbo bụ ofu ị ga-eje anambra or i je enugu or ị bịa n'abịa steeti ebe ọbụla ị nọ i je jụọ ese mind you aka ji ọfọ obodo aka ji ọfọ mbụ arụsị anaghị agba afa e nwe dibịa ndị na-agba afa e kere ọrụ eke ya mere ndị ọcha ji kpọ ya division of labor Dibia ga-agba afa gwa gị lekwa lekwa lekwa ị bụ arụsị obodo unu. Ọ bụrụ dibia ga-edowere gị ọfọ, ọ bụrụ dibia ga-akpọrọ gị ọfọ. Ị ga-ala be unu jekwuru aka ji ọfọ, aka ji ọfọ agwazi gị ihe ọfọ gị ga-eri, o were kpọọrọ gị ọfọ ị ga-eji na-arụ ọrụ. Ụfọdụ nọ na UK na-arụ ọrụ mmụọ, ụfọdụ nọ na Dubai na-arụ ọrụ mmụọ, ụfọdụ nọ n'obodo oyibo na-arụ ọrụ mmụọ anwa maka na ha lọtara aka ji ọfọ agọọrọ ha ọfọ kpụrụ ha ọfọ medu ala mezi ihe niile ewerezi ọfọ ha laa obodo oyibo na aka ji ọfọ nọ n'obodo anyị anwa na naijiria bụ onye na-agọrọ ha ọfọ sị dibịa niile nsi na obodo ndị otu anwa na m na-agọlụ unu ọfọ na ọfọ unu ga na-adị ile otu anwa unu nọ na mba na-arụ ọrụ ka mmụọ obodo na-esoro unu ihe ọbụla unu na-eme unu na-eme ya mma ya bụ ihe nọ there so ọ bụrụ na ị bụ aka ji ọfọ ị chọpụtala onwe gị hmm, ị bịa n'Abia steeti ị chọwa ndị bụ aka ji ọfọ ka e nyere gị aka dozie ife hmm? I remain HSM Ọba Agụiyi ihe ọma ga na-emere unu ihe anyị kwuru bụ tata nwa mala anyị mma ihe ọbụla anyị tiri aka ka ọ na-aga ndị nọ n'obodo oyibo asị m ụzọ unu ga-emepe ndị nọkwa na naijiria ụzọ unu ga-emepe unu niile ji ọfọ asị m chukwu okike abịama na ndị ichie ga-enyere unu aka